Foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan bi sibiridonya in na avril kalo tile mugan ni duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ eh, min ye eh, banbaanci tigilamɔgɔw ye n'o ye jatigɛwale eh, kɛbagaw ye terorisiw k'u tun bɛ fɛ ka ɲagami don jamana kɔnɔna na bi sɔgɔmada in yɛrɛ la bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la eh, senu kati fo ka taa se an ka marabolo kɔnɔnaw ma gawo sevare ani kidali o yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka jaabi kunfɔlɔ y'a yira k'a fɔ ko an ka finitigiw n'o ye sɔrasiw ye k'u ye pogo don nin maajugu ninnu na ni k'u bɔnɛ u ni la ala ni an ka eh, wolomasiri tabaw ka wulikajɔ sababu la Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko jumadon avril kalo tile mugan ni naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a jirala k'a fɔ ko Mali finitigiw ka sanfɛ pankurun min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye ko sukhoi 24 ni an ka finitigiw bɛ baara kɛ ni a ye n'u bɛ banbaanciw olu kɛlɛ ni a ye ko a ye eh, gosiliba dɔ kɛ kidali mara la a kɛra eh, wuladayanfan yɛrɛ fɛ jumadon avril kalo tile mugan naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ wa nin kɔni kɛra eh, sababu ye min ye banbaanci minnu bɛ yen ni siga kun kɛra u la k'a fɔ k'u yala k'u bɛ yala yala la kidali mara kɔnɔna na ayiwa a kɛra sababu ye ka olu jɛnsɛn i n'a fɔ kunnafoniya ninnu b'a sɛbɛntiya cogoya min na min ye burkina faso o minisiri ye a ye wele bila a tɔɲɔgɔn minisiri ɲɛmaa min bɛ mali kɔnɔna na yan n'o ye general division abdulayi mayiga ye o de hukumu kɔnɔna na an ka premier minisiri bɔra bamakɔ yan nɔ min ye eh, juma avril kalo tile mugan naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ k'i kunda bobo julaso kan n'i ye jateminɛ kɛ eh, min y'an ka premier minisiri ye a bɛna taga a sen don jɛrɛ la ni nin ye o tako mugan ni filanan ye u ko min ma ko semaine nationale de la culture bobo julaso 2026 awa nin bɛ kɛ burkinakaw fɛ yen nɔ nin y'a tako mugan ni filanan de ye awa eh, san o san dɔgɔkun kelen o bɛ eh, ta walasa seko ni dɔnko ka ɲɛnamaya bobo julaso ale eh, dugu kɔnɔna na wa ɲinan kɔni wele bilala eh, mali premier minisiri ma n'o ye general division abdoulaye mayiga ye eh, ale sen ka ye a kɛnɛ kan halisa an bɛ to mali kɔnɔna na yan nɔ k'a yira aw la k'a fɔ min ye eh, mali jamana ye ale bɛna ayiwa sanni boloda sanni min bɛ tali kɛ balo n'o ye ayiwa eh, malo min bɛ sɛnɛ anw fɛ yan nɔ ka a san sɛnɛkɛlaw bolo k'a sɔrɔ ka a sɔngɔ eh, nɔgɔya k'a feere eh, a dunbagaw ma o de la eh, mali jamana y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka tɔni ba mugan ni wɔɔrɔ a bɛ fɛ ka o san an ka sɛnɛkɛlaw bolo mali kɔnɔ malo min bɛ sɛnɛ anw yɛrɛw fɛ yan nɔ ka se ka a di awa min ye a dunbagaw ma nɔgɔya la o de la mali jamana filɛ nin ye k'i kun don doni in kɔrɔla la k'a yira k'a fɔ min ye balo ye o bɛna san ka segin ka a feere jamanadenw ma eh, nɔgɔya la u ko min ma ko subvention mali ni gana filɛ nin ye k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na min bɛ kɛ sababu ye ka jagofɛnw doni taanikasegin ka bɔ gana ka don mali la walima ka bɔ mali la ka don gana o o nɔgɔya nin kunnafoniya in sɛmɛntiyara bataki kɔnɔ bataki min bɔra gca ale ye yɔrɔ la k'a yira eh, k'a fɔ eh, mali ni ghana o filɛ nin ye ka bɛnkan min tɛgɛnɔ bila sisan a na kɛ sababu ye eh, sannifeere minɛnw ka o doni eh, nɔgɔya ghana jamana ani mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ Ni an bɔra yen nɔ jamana kɔkan kibaruyaw la ka a yira aw la k'a fɔ min ye Turkish Airlines n'ale ye sanfɛ taama pankurun cakɛda ye awa ko a bɛna taama jɔ fɔlɔ jamana mugan ni fila kɔnɔna na diɲɛ bɛɛ lajɛlen kurukara o jamana mugan ni fila la Mali sen bɛ o la. A baarajɔ bɛna daminɛ juin kalo natɔ in tile tan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ k'a sababu kɛ kɛlɛ min bɛ awa moyen orient ale jamanaw kɔnɔna la ni maa bɛ se ka a faamu k'a fɔ iran jamana ale ni israel cɛ kɛlɛ o min bɛ senna sisan awa turkish airline ko a bɛna a ka taamaw sunsurun nin jamana mugan ni fila kɔnɔna na mali yɛrɛ sen bɛ a la Nin bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don nataw la